Wawa a mfumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mnyamata amene wapha friend wake komanso mkazi wa friend wake chifukwa cha sanje. Mnyamata ameneyi dzina lake ndi Prissy. Prissy amachokera ku Ghana. Mnyamata ameneyu wapha mnzake. Mnzake wake ndi ameneyu Ebedenezer Kwebana. Ebedenezer Kwebana anali best friend wa Prissy zaka 15 zapitazo. Ndiye tsiku lina Prisi adamuimbira foni Ebedeneza. Uziwa chani? Ndikufuna ndidzakuone Prisi ndi msilikaliyo. Ebedeneza adali osangalala chifukwa after 15 years mzake uja wamuimbira foni afuna takumana. Anamuuza okay chabwino ungathe kubwera kwathu? Prisi anapanga za ulendo adafika mu depot. Atafika anamuimbira foni Ebedeneza, ndafika uli kuti? Ebedeneza ananena kuti usavutike ndikubwera. Anafika ku depoti kuja anamtenga Pris pa galimoto. Ali mu njira mzake wa Ebedeneza anamuimbira foni Ebedeneza, uli kuti? Ndichokera ku depoti ndimakamtenga mzanga anamuuza tabwera kuno. Ebedeneza anapita kwa mzake uja. Atafika kumene kuja adayamba kukambirana za ma bizinesi awo. Ebedenezer anali businessman. Anakambirana za ma business Pris ankangomva. Zotsatira zake mzake wa Ebedenezer uja anatenga ndalama yokwanira 100,000 Gh anamupatsa Ebedenezer. Ebedenezer anatenga ndalama zija kuziika mu galimoto. Anamuuza Pris tiye tizivaya. Anayamba kunyamuka kumayenda. Ndalama zake zinali zoti adzagulire mafuta a 100,000 a pa ulendo umene amafuna apite kwinakwake mmawa. Kenako atafika kunyumba, Ebedeneza anamuuza mkazi wake, Ndabwera ndi mnzanga, mnzangayu ndi ameneyu, dzina lake ndi Prisi. Mkazi wake wa Ebedeneza adali osangalala. Anayamba kucheza ndi Prisi. Anasinthana zichewa izi ndi izi, kumasangalala izi ndi izi. Kenako adapita ku khitchini. Ebedeneza adachoka pa sitting room adapita ku bedroom. Zotsatira zake Prisi anamulondola Ebedeneza. atatenga mpeni. Anamubaya Ebedeneza kangapo mkazi wake uja adamva kukuwa adathamangira ku bedroom anampeza mamuna wake ali pansi. Pris atabisala kuseri kwa chitseko chongolowa mkazi uja anamuponyeraso mpeni rapya rapya kangapo pa mimba. Zotsatira zake mkazi ujaso adafira pomwepo. Kenakono Pris adatenga ndalama zija ndikuthawa. Anthuwa anali ndi mwana, mwana uja adamutsekera mnyumba muja. Atathawa chonchija. Ndiye ma neighbours ena samawaona anthu aja komanso caretaker wa building ija sankawaona anthu aja. Anali odabwa chifukwa choti akakhala around kawirikawiri amawaona. Building imeneyi imatchedwa Tema Golf City, ili ku Ghana. Ndiye caretaker uja ankakhala wodabwa, ah chikuchitika ndi chani? Anthuwa ndimawaona daily. Ndiye akayenda ku room kwawo amapeza kuli sound koma phokoso loti muli anthu mkatimo silimamveka. Komabe analibe mphamvu dzotsegula chiseko wakhala ee wakhala ee mpakana 2 days after 2 days mu room muja mumatulutsa fungo nde caretaker anali odabwa zotsatira zake anaitana anthu ena around mu building muja anthu aja adatchola chiseko atatchola chiseko anampeza Kobe ndi mkazi wake ali yata atafelaru mwana wake atakomokelaru ndi njala zotsatira zake anamtenga mwana uja chipatala koma ena Kobe anali atamwalira Kenakono police idafika idayamba kufufuza. Anabwera kuno ndani? Atacheka makamera anaona zoti ndi Prince amene anapita kumeneko. Zotsatira zake anankumaniza Prince ndikumufunsa mafunso Prince anavomera eya ndaphadi ndine chifukwa choti anthuwa adali ndi ndalama 100,000 GH ndimene ndimafuna nkana ndinawapha. chifukwa choti ndimadziwa zoti ndikadamupempha sakadandipatsa ndiye njira yachidule inali yowapha ndi cholinga choti nditenge ndalama zimenezi. Anatenga ndalama, anatenga mawatch odula ndikuthawa. Ndi zimene anapanga. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro. Akuluakulu, munthu amene amakupanga chipongwe ndi munthu amene amakudziwa A to Z. Zimene zikutanthauza kuti even chiyambi chako amachidziwa. Friend wakalekale ndi woipa kwambiri kusiyana ndi friend wanyuwani. Chifukwa friend wanyuwani samakhala ndi mkwiyo waukulu koma friend wakalekale amakhala ndi mkwiyo waukulu chifukwa chakuti munayambira limodzi, mumasewera limodzi ndiye iweyo zikuthekera koma iye uja sizimuthekera, amakhala ndi mkwiyo waukulu. Pamene friend wanyuwani samadziwa china chilichonse chokhudzana background yako, amangoyambira pamene wakupezerapo ndipamene amayambira kudziwa ndiye samakhala ndi mkwiyo. kapena kuti jealous kwambiri ngati friend wakalekale akuluakulu khalani osamala ndi ma friend mu china chilichonse chimene mupanga osakhulupirira friend friend ndi friend ndiye pali zina zake si bwino kumapanga patsogolo kapena kuti pamaso pa ma friend chitsanzo ndi Kobe anakakumana ndi mzake mzake uja anampasa ndalama pamaso pa friend wake zotsatira zake friend wake uja adampanga chipongwe akuluakulu zinthu zina zake kumazipanga kobisika ma friend asakudziwa zinthu zina zake mukamazipanga osamauza ma friend chifukwa ma friend ndi amene amatha kukupanga chipongwe.